Sos agentes de su Corpus Forestale Regionale oje in Nugor an festau a Santu Juvanne Gualberto, su para benedettinu amparadore issoro, chin una missa solenne in sa pratta de sa Cresiedda e in su monte. Sa missa l'ana nada Don Giovanni Maria Chessa, parracu de Santa Maria e Don Francesco Mariani, parracu de Santu Zosè. pe. Santu Juvanne Gualbertu fit unu para fiorentinu chi est vìviu in s'annu milli, fundadore de sa cungregatzione vallombrosiana. Unu percursu de fide chi a primu l'at fatu perdonare su mortore de su frade e a pustis l'at fatu fàchere una vida de eremitanu in sos padentes de sa Toscana. Est istau Piu su 'e doichi in su millenobighentos chimbantuunu a lu fàchere santu amparadore de su Corpus Forestale Cando sos paras vallombrosianos fini torraos in sa sede istorica dae ube che los aian dispatzaos unu seculu prima. A sa missa an presentziau sas autoridades civiles e militares de Nugoro e de sa Regione, su sindicu de Nugoro Andrea Soddu, su prefeto Carolina Bellantoni, s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru. Sa celebratzione l'an promovia s'ispettorau ripartimentale de Nugoro in collaboratzione chin su comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia, chi in su duamiza e ses chi at torrau a nobu sa cresiedda e chi in istiu la mantenet aperta cada die. Sa missa est istada s'ocasione pro ammentare s'impinnu fitianu de su Corpus Forestale Regionale pro s'amparu de sos padentes de sa Sardigna e non petzi in istiu ma trechentossessantachimbe dies a s'annu. Sos zuzzes de sa prima setzione penale de su Tribunale de Casteddu ant cundennau a s'ex capugrupu de su PDL in Cussìzu regionale Mario Diana a chimbe annos e ses meses de recrusione. Su pùblicu ministeru Marco Cocco pro Diana nd'aiat pediu oto de annos. De su chi ant acertau sos zuzzes chi ant emìtiu sa sentèntzia de cundenna, Diana in calidade de capugrupu PDL in sa 'e batòrdighi legisladura, sa dae martu duamiza e noe a martu duamiza e doighi, Est istau colpevole de peculau agravau. Li cuntestana duchenta miza euro chi arribbana a seschenta miza chin sos fundos chi at avallau in favore de ateros cussizeris. Sa sententzia de custu manzanu tancat unu de sos dibattimentos a garrigu de unos chentu cussizeris regionales de totu sos gruppos. A s'ex capu gruppu de su PDL l'ana cundennau fintzas a s'interditzione perpetua dae sos ufficios pubblicos. Sos carabineris de sa Cumpania de Lanusè e de s'Istatzione de Barì ant cassau in mesu de sos àrvores de una pineta in localidade Foddini una coltivatzione de cannabis indica e ant arrestau duas pessones. A pustis de una paja 'e dies de apostamentos, sos carabineris an cassadu duos zòvanos de Barì de trinta chimbe de trinta annos, abbande trintasete fundos in unu in sos vasos, cubados dae àteros àrbores. Sa cannabis fit de calidade nana e sos fundos prus artos fin màssimu unu metru e mesu e totus fin zai frorios. Pro l'abbare impreaban bidones de abba chi batian a cue cada die. Sos zòvanos cassados in crìmines no ant mutiu mancu ba. In s'ìnteri de sas percuisitziones domiciliares, sos militares ch'ant secuestradu setanta gramos de froridura de cannabis, setanta chimbe sèmenes semper de cannabis e unu pesicheddu de pretzisione. Acabadas sas formalidades de leze pro sos zòvanos, sa procura de Lanusè at formalizadu sos arrestos domiciliares isetande s'udièntzia de convàlida. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Brigata de Bosa Marina an iscopertu un'istùdiu professionale chi traballat in totu sa Sardigna chi no at decraradu a su fiscu una parte manna de sos balanzos in sos annos fiscales duas miza e bìndichi e duas miza e sèichi. Sos militares an fatu una verìfica fiscale a s'istùdiu professionale acertande chi pro sas duas annualidades compudadas No at decrarau balanzos pro prus de otanta miza euro e no at pacau IVA e IRAP pro prus de binti miza. Pro àere crara sa situatzione de su professionista sos finantzieris de Bosa an fatu un'anàlisi econòmicu-finanziària cussiderande sas bancas de sos datos e sos elementos acuisios in su territòriu. S'operatzione est in s'àmbitu de sas atividades de politzia econòmicu-finanziària ammaniadas de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro cuntrastare s'evasione fiscale in azienda, a tutela de sas libertades econòmicas de sos tzitadinos, de sas impresas e de sos professionistas onestos. A pustis chi sa Cunferèntzia de Servìtzios fata eris in Roma at aprovadu s'ischema de sa continuidade aèrea de sa Sardigna, sa Regione est apretande pro ammaniare su bannu intro su mese 'e capidanne e lu publicare in sa Gazeta de sa Comunidade Europea. Sas lìneas guida previdin un'aumentu de sos bolos e de sos postos in sas tratas dae e pro sa Sardigna, picande in cussideru s'andamentu istòricu de sa dimanda cando si registrat un'aumentu de sos passegeris e s'istagionalidade, mescamente in istiu. An cunfirmadu sa diferèntzia de sas tarifas intre residentes, chi non mudan rispetu a sas de como, e sos chi non sun residentes, siat in istiu siat in iberru, previdinde unu tantu màssimu chi non si podet brincare. Sos aeroportos de sas tratas in continuidade aèrea sun cussos de Roma Fiumicino e de Milano Linate chi cust'ùrtimu permitit de arribare in presse a s'Istatzione Centrale e sa possibilidade de impreare s'arta velocidade. Pro sos biazadores diversamente àbiles an prevìdiu tutelas particulares e duos postos riservados pro chistiones sanitàrias in su primu bolu in essida dae sa Sardegna e in s'ùrtimu in arribu fintzas a barantotto oras prima de sa partèntzia.